Yeah, go maith. I bhfad níos fearr, sílim, ná an tseachtain seo caite. Tá mé ag déanamh iarracht fanacht ar shiúl ón sort January blues sin agus a bheith dearfach agus you know just leas a bhaint as an mhí. So, amuigh achan mhaidin ag siúl ar an prom i mBóthar na Trá agus fáil coffee. Yeah, just you know le achan rud a choinneáil dearfach, you know, ní thig bheith ag éirí uaigneach agus sort ligint do na drochsmaointe sin teacht isteach i mí Eanáir. So, iontach maith an tseachtain seo. Tá an ghrian ag taitneamh, couldn't be better. Ah, nach bhfuil seo, amharc ar an dearfacht sin, that was just go h-, ridiculous, like, you know, power of positivity crap a bhí seo agat. Yeah, athrú mhór ó roimh na Nollag. Yeah, yeah, yeah. Bhuel, ag ca- ag caint faoi uaigneacht, tá muid anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú. Yeah, yeah, go maith. Um, Cén fáth a mbeadh mise ag complaináil, sure, bliain nua agus bheith ag hangáil amach libhse le mo chuid cairde, so cén fáth nach bhfuil sé go deas bheith dearfach mí Eanáir for once agus yeah, so. Well, bliain nua, brand nua,

Ní maith liom nuair a bhíos daoine ag casadh breithlá shona dhom ar chor ar bith.
No. In fairness, no, tuigim é, tuigim é, tuigim é. Mar tá daoine ag stánadh ort.
It's, oh look, like, it's, tá an t-am is measa den bhliain agamsa le breithlá, like, look, like, tá sé brutal. Naoú lá de mhí Eanáir, like, naoú lá, like, Blianta, blianta siar, bheadh mé ag ceiliúradh, ag goil amach cúpla deoch, b'fhéidir, ar Nollaig na mBan, nuair a chéad. Ach sé sin fós trí lá uaidh, mo bhreithlá. So, tá chuile dhuine anois ar Dry January, is chuile rud. Mo bhreithlá ar Dé Máirt, so, má tá mé ag iarraidh dul amach ar an deireadh seachtaine, it's a bit too late, agus ní bheidh aon duine ag dul amach anyways, ní bheidh aon duine sna pubanna i mí Eanáir. The January blues ag goil ag bualadh go luath, agus ansin, yeah, so. It's just iontach though le haghaidh peil. Peil Gaelach, it's fucking easy go sea, absolutely thar barr. Bhí mé i gcónaí mar cineál díreach ar an pointe ceart den bhliain chun bliain eile a bheith agam faoi aois so yeah, tuige got to the pros and cons ag chuile rud sa saol so iontach le haghaidh peil but horrific le chuile rud eile den saol. Ach nach síleann tú gur cheart duit amharc air mar ar do bhreithlá mar rud a dhéanann mí Eanáir níos fearr, mar is fuath le achan duine mí Eanáir. Agus tá, ok, tuigim anois, tá mo bhreithlá ag deireadh na míosa, so níl sé chomh, chomh holc, like, níl do bhreithlá ag am maith, ach nach n-amharcann tú air mar sort solas in am dorcha? Oh wow, jeez, this is a really rare and positive push faoi láthair!
Yeah, just fan now, amárach beidh mé faoi ghruaim, like.
Solas in am dorcha, go bhfuil mé faighte níos sine agus níos gaire don mbás.

a rá, Ó, jeez, maith fáil sean anois agus mé ag caint le daoine atá sna daicheadaí, like, agus siad ag rá liom, Dún do chlab, please, is mé like, OK! Ageing is a privilege.
Yeah. You know? Yeah. Caith thart air mar sin. Jeez, tá mé really lán, I'm, tá mé lán crap inniu, nó? Ar cheannaigh tusa ceann de na féilirí sin, you know, na, na Mm. positive affirmation Rudaí sin a bhíonn ag daoine toisc na cuntaisí Instagram agus a thánad a bhíonn, bhuel tusa ag leanstan.. I'm such an ick, like what's cooking today to my Jenny Flower, what's for in journaling? No! Oh yeah. Yeah.
Yeah.
Tá sé go maith don inchinn. Rinn mise é anuraidh ag pointe, nuair a chuaigh mé go Berlin thoisigh mé ag déanamh journaláil agus choinnigh mé leis le haghaidh I think like ceithre mhí and let me tell you, cuid den crap a bhí scríofa agam istigh ansin. An ndéanaim anois é?
Actually, níor amharc mé air le ages. Tá tú chun do journal a léamh do dhaoine le héisteacht leis? Tá mé chun, I'll cherry pick na píosaí. Yeah, I would. Ach tá mo cheann an, like níl mise go maith nuair nach bhfuil sórt like structúr leis. So, roinnt daoine, tá siad ábalta notebook a oscailt agus pictiúr a scribleáil nó cibé rud atá siad ag smaoitiú air a scribleáil. Ní maith liom sin mar caithfidh mise sort ord agus eagar a bheith agam ar mo shaol so fuair mise ceann go bhfuil sort like an leagan amach déanta agus cuireann sé na ceisteannaí ort so ní gá ach abairt nó dhó a scríobh agus tá sé just i bhfad níos éasca so I do recommend the head plan. Yeah, yeah, bhain mise úsáid as ceann anuraidh. agus bhí ceisteanna ann le cur ort féin ach ag deireadh na hoíche chuile oíche bhí mé sórt pissed off mar bhí mé sa leaba agus ansin bhínn ag rá á frig tá orm mo journal a líonadh agus d'éirigh sé cineál like is rud dona bhí ann sa deireadh dhom bhí bhí bhí mé sórt pissed off mar bhí mé sa leaba agus ansin bhí orm éirí amach as an leaba suí síos píosa a scríobh agus like i ndáiríre like chuid mhór de na leathanaigh a bhí sin sa journal Geall le bhí mé ag ithe fortune cookies like go raibh sé ag iarraidh like rá liom oh yeah bhí lá iontach agat inniu agus mar like rá cé chaoi a bhfuil is ait tú? Bhí an fucking fá bháis I don't know like Yeah you know. bíonn quote bíonn quotes ann linn sa Brainistí eh, ar cuid de na de na leathanaigh yeah. Yeah like cad do nach ndéanann siad journal a chur le chéile ceann realistic a rá just uair eicínt uair eicínt sa tseachtain a rá look ceapaim. Beidh lá decent agat. It'll be meh.
Yeah. Hugh, a raibh tú ag journaláil an t-am seo anuraidh? An t-am seo anuraidh? Like, cén fhad an bhfuil dáta scríofa air? Oh, tá, actually. Agus an, on the ninth of January. Yeah, scríobh amach cad a, léigh amach cad a scríobh tú ar an naoú lá de mhí Eanáir, dhá mhíle is fiche a trí.
Oh no no no oh Jesus Christ right tá hon. Demons Hugh anois go docht ag fly amach as an phodchraoladh seo go cluasa na n-éisteoirí. So an rud a ndearna mé was gur gur scríobh mé an dáta and what do you call it an t-am gur scríobh mé na rudaí seo so so ninth of January two twenty five AM right. Oh so like cinneadh like so

A James! Tá a fhios againn go maith, because is cuimhin liom an t-am seo anuraidh. Yeah. Is muid ag tabhairt comhairle duit faoi seo. Yeah, yeah, yeah.
Cé,
cé, tá... Tá muid ag caint, yeah. I think bhfuil, I think bhfuil 90%. Tá, tá, tá, tá sam sa céad tú smaointiú air agus tá go mbíonn an ceart agat air. Tá mé in ann a rá, tá mé in ann leathchlue a thabhairt

Hannah.
Bhuel, actually go deo, ó Hannah Montana, yes, sorry, sin é an. Montana Browne a bhí i Love Island fadó? Obviously, sorry, of course, yeah, exactly, tá aithne ag James ar cé na daoine a bhí ar Love Island, ach yeah, so sin an rud a bhí ag tarlú i mo shaolsa faoin am seo anuraidh. Bhí sin fairly tame, actually, tá rudaí níos measa thíos sa leabhar seo agus níl mé ag gabháil iad sin a léamh, go mórthar.

Seo an rud a tharlaíonn agus tú i do chuid fichidí, you know, tá tú just cineál de ag, bhuel, nuair atá tú single i do chuid fichidí, tá tú ag siúl thart, ag iarraidh cineál de, triail a bhaint as rudaí difriúla. Arís, seo, seo literally dhá mhí déag ó shin, so. Yeah.
Glaonn daoine an quarter life crisis ar an t-am seo dár saol agus duine ar bith, m'aois, a labhraím leis, deireann siad uilig go bhfuil siad ag mothú díreach mar an gcéanna.
Walter! Tá mise i bhfad os cionn a leath. Seo third quarter of life, seo final quarter, seo game six life crisis. Mise 28!
Mise 28! Coimid an áit, coimid an áit, ús dat anois. Tá mise ar an home stretch anois, lads. Tá mise... Tá mise in ann an chríoch a fheiceáil. By God, tá bean agad as.

bhí sé, bhí sé graíthí in achan mhodh den fhocal, bhí sé just an méid sin stuff ag dul ar aghaidh. Beidh muid anois ag breathnú ag gabháil fríd na Instagram followers anois Yeah. a bheith- a bheith like cé Cé bhí ann?
Ok, it was James, caithfidh mé a rá. Sin é. Yeah. Go- Throw- Ghostáil Throwing James. another one into the mix.
Yeah.
Ghostáil James mé. anuraidh faoin am seo. Sin rud a tharlaigh. An mbeidh sé níos measa though cos so tá col ceathrair agamsa agus tá breithlá s'aici ar lá Nollag. So on 25th of December sin an lá mm. bhfuil agus deireann daoine gur sin rud aisteach mar déanann daoine glan dearmad air agus go bhfuil sé you know, tá daoine chomh tógtha leis an Nollag go ndéanann siad dearmad faoi an breithlá. An bhfuil sin níos an bhfuil sin níos measa ná níos fearr

mar tá fiú, níl fiú béile deas agat mar tá sin déanta lá cinn bliana, níl duine ar bith ag gol a bheith ag dul amach fá choinne pionta, tá achan duine marbh tuirseach, réidh le dul ar ais ag a routine.
Ach sin. D'fhéadfadh tú just like encourage a' daoine roll over mór aisteach a dhéanamh. Nó arís, tá.
Roll over mór aisteach.
Nó just gabh amach lá cinn bhliana arís agus sin théis a dó dhéag sé do Bhearla. Agus déanann tú an countdown arís. Yes!

Rinne mé dearmad faoi do chroiméal and I'm actually kind of missing it anois go bhfuil mé caillte bhí dúil agam sa tache agus agus mar a deireann siad you don't know a good thing till it's gone do you know bhain sé sórt geit asam lá faoi dheireadh nuair a chonaic mé ar BeReal just ní raibh mé súil leis Caidé a tharlaigh? Cé ní gceann tú cinne sin?

ríchiús na Gardaí difriúil agam le amanta den bhliain, you know? Four Faces of Flatharta. Tá sin chomh fíor ní even, ceapaimse sin fosta, go bhfuil d'aghaidh go hiomlán difriúil, or not d'aghaidh, but go bhfuil cuma go hiomlán difriúil ort in achan uile pictiúr. Well look, má tá bean ar bith amuigh ansin ag iarraidh mé a thabhairt amach ar dháta nó ag iarraidh gol liom, cur ar gaois a, Má bhíonn tú liomsa, is like a bheith le cheithre fear difriúil because tá na ceithre identities difriúil agam.
Cosúil le bheith le ceithre fear difriúil, ní chloisfidh tú ó iad. An ndéanann tú like lookbook? Ó, sa, á, James! Dá ndearna muid tusa cosúil le mar mannequin, bheadh sin gas! Dá ndearna muid like photoshoot leat agus ansin it was like na looks difriúil ar féidir leat a bheith

like, tá sé obviously rómhall anois mar tá sé mí-Eanáir anois, but dá ndearna muidinne féilire carthanais and it was like the, you know, the, like the firemen. Sexy calendars. Uh, yeah, yeah, sexy Seansálaithe. Tá James, tá an chuma ar James nach bhfuil fuath aige sa smaoitiú seo. Tá sé ag. Níl.
Is bheadh, ach bheadh cheithre mhí, bheadh cheithre mhí an duine againn. So, cé na míonna amach ann? Cos bheadh mé féin 's ag ag troid faoi mí Eanáir because sin ár birthday months muid. so bheadh muid ag troid ansin. Áidh, bheadh mé ag iarraidh ceann eicínt sa samhradh go mbeadh mé in ann a bheith beagáinín, skimpy, you know what I'm saying? Bheadh siad uilig skimpy. Oh yeah, achan uile cheann acu, yeah. It just bheadh orainn like dhá like situation déag a aimsiú agus muid a bheith gléasta sna rudaí sin a, you know,

Is tóin liom sa gcoin thuas ar an méar. Ní bheidh sin ann álainn sin níos mó, dar. Just reimagined Pádraig Mac Piarais, James Connolly agus eh. Ó ag déanamh like an an an ag amharc an an treo eile. The sexy rebels.
Sexy rebels ara stad. Tá mé leath ag iarraidh gan a bheith ag caint faoi seo ach. Tá mé go fóill feargach faoi an rud sin a bhí ar RTÉ i rith an tseachtain faoi an Ghaeilic agus tá mé just chomh fucking dubh thinn don comhrá seo. Yeah. Bhfuil tú in ann a, bhfuil tú in ann rá liom cad a bhí ann because ní bhreathnaím ar RTÉ because you know is TG4 an t-aon stáisiún a bhíonns mé ag breathnú air.
Tá's agat go ndéanann TG4 agus RTÉ stuff le chéile, déanann siad an rud Uh, céanna. actually just uair a chloig sa lá gach uile lá agus sin an nuacht. Is ní bhím even ag breathnú ar an nuacht.
Anois. Bhuel, sin an fáth nach bhfuil a fhios agat cad é tá mé ag caint faoi. An rud a tharlaíonn agus tarlaíonn seo agus tá's agat cén uair tarlaíonn seo is nuair tá an Dáil ar briseadh. So níl an níl an rialtas ar ais go dtí an 7 lá déag de mí Eanáir agus achan uile uair tagann duine ar an aer agus deireann siad gur cheart dúinn an Ghaeilge a chaitheamh as na scoltacha agus tá mé just chomh dubh thinn don comhrá seo mar tá sé i gcónaí it's like an, an argóint céarna achan uile uair, an na daoine céanna ag rá na rudaí céanna agus ansin just téann sé ar shiúl arís and then tarlaíonn rud inteacht eile, d'you know, fan go bhfeicfidh tú anois, again like trí sheachtain eile or cibé uair tagann amach an scannán úr le Kneecap agus sin like an scannán Gaeilge leis an budget is mó choíche agus beidh achan duine like seo dochreidte go bhfuil bla bla tabhairt taca don Ghaeilge you know an craic sin whatever. Tá an Ghaeilge beo arís tá sé slánaithe go hiomlán. Cosúil le Paul Mescal anuraidh ag na Baftas. It's like tá muid sábhailte, tá an teanga sábhailte just ag Paul leis féin you know ní gá dúinn bheith buartha faoi rud ar bith. But it's an rud céarna achan uile uair agus tá mé just like

Bhí pointe an-mhaith ag cara eile don pod, Ciara Ní É, ar scéalta s'aici agus is rud é go ndeireann Béarlóirí go mór ná the Irish language was shoved down our throats. Dúirt sí cé chomh greannmhar is tá sé go bhfuil daoine rá sin sa teanga gur actually a bhí brúite isteach ionainn agus gur chuir daoine, yeah, gur chuir siad, gur chuir siad brú orainn an Béarla a labhairt agus iad ag rá sin faoi, faoin nGaeilge. Agus tá sé chomh. aggressive sílim sin a rá, just mar gheall air go ndéanann múinteoirí iarracht Gaeilge a labhairt. Yeah, ok, níl sé á múineadh sa dóigh is fearr ach ní gá dúinne sin a chloisteáil achan cúig bhomaite. Achan uair go n-insíonn tú do dhuine gur Gaeilgeoir thú, deireann siad It's the way it's taught for me. I'm like, And you want me to single-handedly fix that? Like, Déanfaidh mise an rud, déanfaidh mise an oideachas. Múinfidh mise an teanga duit.

Is topic really dáiríre é seo, ach i mo intinn tá fós an féilire sin ag dul amach ar aghaidh i mo chloigeann faoi Countess Markievicz, Pádraig Mac Piarais agus Thomas Clarke just a bheith sexy new rebels ar féilire i nGaeilge agus I think, I think leis sin amháin go mbeadh an bua againn ar an comhrá seo. Dá raibh a fhios acusan

Like, as in, like, an bhfuil aon rud idir seo agus seo? Um, idir, like, mo chinn agus mo, agus mo bhéal? Sílim gur sin an fhadhb leis an triúr againn, ní Mm. smaoitíonn muid sula labhrann muid. Bhí mé díreach go raibh mé á an ndeireann sibh an gceapann sibh go mbíonn sibh ag cuimhneamh ar rud eicínt scaití is go ndeireann sibh é by accident. No, just dearmad.

Ní thig liom a rá go dtarlaíonn sin. Bím ag caint liom féin go háirithe nuair tá mé ag déanamh rudaí beaga thart ar an teach. Is breá liom bheith ag caint liom féin. Labhraím liom féin lá uilig, sure, tá mé ag obair ón mbaile liom féin, caithfidh mé labhairt le duine éigin. Yeah, caithfidh mé labhairt leis an duine is greannmhaire atá a fhios agam, mé féin. I know, is breá liom mo chomhluadar. Have a good time. An bhfuil eagla ort, Áine, though agus tú ag caint leat féin that you're not getting any intellectual conversation?

i mo leabaidh like liom féin like díreach sular téim a luí it's like nuair atá tú like sa leath brionglóid sin or whatever and then ceapaim gur chuala mé like an duine like you know gur duine eile like ag caint liom but it's actually just mise ag caint liom féin and it's just arís ach amháin sin it's fairly chill
Ag caint ar na rudaí míchearta a rá. An bhfaca sibh na Golden Globes an tseachtain seo agus an láithreoir suimiúil a phioc siad? Suimiúil? Cén láithreoir a bhí ann?
Ní fhaca mise iad.
Sin Jo Koy? Jo Koy, Jo Koy an t-ainm atá air, yeah. Agus labhair mé, seo rud a chuala mé, tá aithne agam ar cailín ón tSeapáin agus dúirt sí nuair atá an leaid seo ag déanamh jócannaí faoi dhaoine ón Áis go bhfuil sé iontach greannmhar ach Sa chás seo ní raibh sé greannmhar. Ní dóigh, níl fhios agam ar scríobh sé na jócannaí uilig é féin ach ní dóigh liom gur leithscéal ar bith é sin. Bhí sé just, like, ag baint úsáid as maslú le jócannaí a dhéanamh agus bhí sé chomh awkward cos ní raibh daoine ag gáire. Like, rinne sé joke faoi Taylor Swift is just d'amharc sí air, like, poker face, ghlac sí sup den deoch s'aici, ní raibh sí sásta. Bhí na mná uilig sa tseomra just, like, lámh ar an aghaidh acu, like, oh my god. an mbeadh sé in Austria bhí sé pianmhar ag amharc air. Yeah, tarlaíonn sé. I mean, like, níl mé chun, like, cur, like, like pretending a dhéanamh go mbíonn na óráidí ag na na rudaí sin i gcónaí greannmhar, like, cuid is mó den am tá siad saghas awkward agus tá siad, like, just a lán scríbhneoirí, like, pacáilte isteach in aon seomra ag iarraidh iarracht a dhéanamh. Meiriceánaigh. Yes, Meiriceánaigh ag déanamh iarracht a bheith greannmhar, but ag an am céanna na rudaí a bhí scríofa ní raibh siad iontach greannmhar. It's ju- do you know cad é atá ann, it's cosúil leis na feckin' stand-up specials sin anois atá like ar Netflix is ann nó whatever, f- le like Ricky Gervais Yeah. is iad sin whatever, agus iad just Yeah. ag mas- maslú ar daoine atá like, you know, ó daoine ag amharc síos orthu cheana féin nó whatever, and it's like, what? Like, like, cad é? D'amharc mé ar cuid dá s- special Ricky Gervais ansin a tháinig amach ansin le déanaí. Agus, like, bhí mé literally ag fanacht ar an joke. As in, like, bhí sé just ag, ag abair ráiteasaí atá, um, like, giota beag míchompordach, um, but ní Yeah. raibh aon, like,

caithfidh sé bheith greannmhar ar dtús báire. Yeah. Um, Well, bhí seisean just ansin basically just ag cur obair daoine síos agus ní raibh sé greannmhar agus tá tú ag amharc síos ar sheomra de dhaoine a chuir b'fhéidir, you know, trí bhliain de shaol s'acu isteach i bpíosa really tábhachtach agus like mar fiú sampla Cillian Murphy, like níor fiú chaith seisean am ar bith leis an cuid eile den cast nuair a bhí sé ag taifead. Um, Oppenheimer, like chuaigh sé ar ais go seomra achan oíche like bhí sé chomh tógtha don tionscnamh agus just go bunúsach bhí mo dhuine ag magadh faoi faoin fhad den scannán like ní raibh duine ar bith ag gáire agus ansin rinne sé comparáid really uafásach idir Oppenheimer agus Barbie agus bhí sé a rá you know tá Oppenheimer iontach tá sé faoi an Manhattan Project like 791 leathanach de you know rud an-, le moll mór sonraí, agus ansin dúirt sé agus tá Barbie just faoi Is scannán é faoi bábóg le cíocha agus tá like thig leat just Greta Gerwig a fheiceáil suí ansin like bean atá i ndiaidh feminism a mhíniú ar bhealach nach raibh duine ar bith ábalta riamh a dhéanamh roimpi agus an obair a chuir sí isteach leis sin a thaispeáint agus tá an tábla iomlán just suí ansin aghaidh Ryan Gosling is like yeah, screw you, like, because it's go, oh, just go hiomlán ag cur daoine síos agus ní raibh duine ar bith sa tseomra ag gáire, it was so awkward. Agus is cineál, like, just, like, drochrud le rá faoi, actually, like, is scannán iontach atá ann, like, rud céanna faoi Oppenheimer, like, mar magadh faoin length is rudaí, like, tá siad ag na Golden Globes le fáth, mar gheall gurb iad na scannáin is fearr a tháinig amach le, like, tá tú in ann jokes a rá fúb, ach tá tú in ann iad a dhéanamh bheith cineál fabhrach gon gon scannán agus rud a sheasann siad dhóib in áit bheith just iad a chur síos like. Sin an rud cineál. Chonaic mé right an quote sin agus you know like céard like an raibh an leaid seo ag iarraidh cricket a bheith san audience nó rud éicint like 'cause sin just brutal. An chuid is measa de ná bhí sé ag gabháil leithscéil, kind of ag gabháil leithscéil faoi na jokes, like dhéarfadh sé like oh I only wrote half of these or come on guys, come on, that's funny, that's funny, no? It was so bad.
An rud is fearr a chonaic mise faoi na Golden Globes ná an.

Agus sin na ruaí Emma Stone, like doesn't she like it? Screadaí an ruaí. Yeah, yeah.
Tá ag Dave, bhí an agallamh sin aici le Stephen Colbert agus just thiontaigh sí thart, she's like, oh by the way, like bhí sí ag caint le like neacht agus nia s'aici whatever and she was like, hey by the way, Auntie's drunk. Is linn like tá mé like go í feel like yeah by the way, tá mé ólta faoi láthair agus mé ag insint na scéaltaí seo. Oh actually ceann eile a dúirt mo dhuine faoi, a dúirt sé le Barry Keoghan, Well so bad, like náirigh sé Barry, níl air so i Saltburn tá an scene deireadh you know níl éadaí ar bith ar Barry agus tá sé ag damhsa thart chuig Murder on the Dance Floor, scene iontach like absolutely brilliant.
Yeah, b'fhéidir go raibh.
Ná do daoine atá Gary just love the old scene like it's full of crack like tá nóir an sin crack crack is the operative word.

Bod gur cheart dó a bheith bródúil as. Agus bhí sé ag tabhairt bród go muintir na hÉireann. Seachas le tongue twister as Gaeilge, bod breá Barry beag. Bródúil.
Bródúil.
No, ach bhreathnaigh mé ar Saltburn le Hannah agus mo permanent state ná.
Yeah. Bíonn tú luí sa leabaidh le do shúile druidte and then smaoitíonn tú siar ar cheann de na scenes agus osclaíonn do shúile like, wait, ar tharlaigh sin?
Like an raibh sin actually ar mo scáileán?
Yeah. Manic. I mean, tá sé iontach, but craiceáilte.
Yeah, caithfidh mé amharc air, tá mé saghas ag iarraidh amharc air agus tá mé saghas gan amharc air, like tá mé just kind of like, do you know, tá sin nuair atá achan duine ag labhairt faoi scannán agus mothaíonn sé go bhfuil sé feicthe agat cheana, so tá mé kind of like, an Can I be arsed like le é a choimhéad anois. Ah no, is fiú é a fheiceáil, ach níl mé ag iarraidh an iomarca a rá anois, mar déarfainn go bhfuil go leor cloiste agat cheana féin, mar tá sé just achan áit faoi láthair. Oh yeah. So níl mé ag iarraidh an plot uilig a thabhairt ar shiúl duit, ach just déarfaidh mé go bhfuil na carachtair iontach, agus an cuid den aisteoireacht is fearr atá feicthe agam le tamall iontach fada, honest to God. Beidh orainn, beidh orainn seans like movie club a dhéanamh b'fhéidir. Beidh orainn.
Sin smaoitiú iontach! Ag amharc ar scannán le chéile. Oh my God, dá roghnaigh muid scannán amháin, go raibh ar an duine, an beirt eile a choimhéad roimh an chéad chlár eile. Agus na héisteoirí!
Agus na héisteoirí, is féidir le na héisteoirí dul ar agus éist le na, le na, amharc ar na scannáin fosta. Well, do you know what, fágfaidh muid sin go dtí an chéad eagrán eile. Go dtí!